okay aku- ali kutsogolo kwakutidikira bwana chifukwa cha nthawi mundilola pano ndaona ndithu pali a direct- a- a district governor akapute takuonani a director amayi mayi brenda saidi komanso mayi kunje komiti yanu yonse takuonani Komanso bwana tili ndi a vice president a central ochokera ku NDP mai Makhumula takuonaniso bwana nthawi ino ndi apemphe a vice president honourable Gangata kuti akudzutseni bwana muwapatse moni ana anu pano pa Dowa bwana zikomo kwambiri.
Dpp woyee! Professor Arthur Peter Mutharika woyee! Bwana, ndisanakudziwitseni ndimafuna muone chikhalidwe cha kuno taperekani njira apa nyawu zinabwera pafupi kuno nyawuzo zibwere pafupi kuno zipereke moni kwa bwana kwa adadi zindiyandikire sikapa zipita funyawa pamene pompa bwana achimwendo ndi anzawo zimene akonza pa central region amafuna agwiritse ntchito nyawu kuti anthu awathamangitse kuno bwana kuli anthu ambiri amabwera uko koma atumizanso nyawu zina uko Kumabweza anthu asabwere pano iyayi bwana ndimafuna mudziwe kuti pali gule wina ozindikira amene amapanga chala mmwamba tapangani chala mmwamba muja tione chala mmwamba chala mmwamba chala mmwamba chala mmwamba dpp oye kodi mukujambula kuti aone achimwendowo mukujambula zimenezi chala mmwamba chimene chikupatsa adati apa chala mmwamba aone chala mmwamba is a president Zikomo zikomo zikomo apulezidenti izi ndikuyankhula ncholinga chonena kuti pa central region pano akuyesetsa kupanga mapulani ambirimbiri ndicholinga chonena kuti asokoneze anthu koma ndikufuna kutso- ndikufuna ndikutsimikizireni kuti zimenezi sizitheka olo pang'ono iyayi apulezidenti ndimafuna kuonanso pang'ono nena kuti kuno kunalibe shadow mp Shadow MP anabwera mai Lizzie Ndomondo amadzakhala kuno ngati monitor atandiuza kuti a VP kodi ndingapange bwanji ndikhale Shadow MP kuno ndinasakasaka ndinawauza kuti madam ndikulimbikitsani ine mupite mukaimire ngati Shadow MP ndipo anandiuza kuti ndikukaimadi a VP tinagwirizana ine ndi mai ali apawa koma ndimafuna ndinene kuti kuno achimwendo sakuwafuna agulu asinye gulu kwa ali apawa akhala akunena kuti achimwendo bwana kuno anthu sakuwafuna chifukwa chichokereni m'boma chanu a president palibe chimene chinthu chasintha kuno amakhalira kumenya anthu amakhalira kuthamangitsa anthu palibe chinthu chimene amanga kuno iyayi a president ngakhalenso gulu la kumadzi akuvomereza kuti kumadzi kwanso Chitukuko kulibe. Mukumva zimenezi a President? Dpp woye! A President, ndimafuna ndinene pano kunena kuti Madam Lizi Namondo tawapatsa support monga tapereka support kwa Shadow MP wina aliyense kuno pa Central Region. Chifukwa zinthu zikamachitika anthu ambiri amayankhula zambiri. Koma ndimafuna ndinene kunena kuti Madam awo ndinalimbikitsa ndine kuti ayime kuno. Dpp woye! Ndi pamene a pulezidenti ndimafuna ndikudzutseni kuti muyankhule ku mtundu wa Malawi kwambiri. Zikomo kwambiri.

woyee choncho Mvera ali ndi special spot mu history ya kuno ku malawi choyamba ulemu kwa first lady komanso ulemu kwa onse amene muyenera kulandira ulemu regional committee National Committee ndi onse mwabwera pano ulemu wanu choyamba ndine osangalala kwambiri kuti mwabwera kudzandiona ine ndikudziwa kwambiri dpp woye ndikuona nkhope zanu zachikondi kwambiri zosangalala ndikudziwa kwambiri dpp oye ndikudziwa kuti kuno mavuto ambiri ndikudziwa zimenezo komanso ndinabwera kuno 2019 kupanga msewu unapanga kuchoka kwa dowa kudza kuno msewu umene anachapanga ndi ife a dpp ndipo ife sitimasankha ayi paliponse kumpoto kumwera pakati south tikabweretsa chitukuko dpp woye ndiye tikabwera mu boma tikabweretsa chitukuko kuno komanso madera onse a malawi dpp woye nde lero ndabwera ndidziwe choyamba Kukupemphani mwana wanga uyu Ndomondo mumusankhe apite ku bwalo DPP oye kuti amene aziyang'anira kukuimirani kuno ngati muli ndi mavuto azibweretsa kwa ine DPP oye tamva zimenezo eh? mumusankha mwanayi osangandiladwe lamu

tikalowa mboma DPP oye tili ndi mapulogalamu ambiri tifuna kuchita koma chachikulu ndi kuti tifuna dziko lino litukuke ine ndavumira kuima pa zifukwa ziwiri. Choyamba, kuti ndikonze ndipulumutse dziko lino, chifukwa dziko lino lili pa chipsinjo chachikulu kwambiri. Dziko lino lili ndi mavuto oopsa kwambiri. a njala chanichani mavuto osiyanasiyana kuposa maiko onse choncho ndinavomera kuti ndiimenso kawiri kuti ndisinthe zimenezo ndipo ndikufuna ine ndikulonjeza kuti mukandisankha ine kuyambira September 13 mavuto amenewa ife tidzakonza DPP oye chifukwa timadziwa 2014 nakonza mavuto amene aja anali a cashgate in 9 9 months anthu analandira chakudya palibe munthu mmodzi amene anamwalira chifukwa cha njala wabodza ndani zimenezo zinachitika ndiye ine ndabwera kuti ndipulumutse dziko lino komanso ndimange malawi watsopano malawi wachikondi malawi wokomera anthu onse osakhala malawi wokomera anthu onse osakhala mtundu umodzi

manifesto chachikulu cha manifesto ndikuti tisintha mmene boma limayendera komanso mmene chuma chimayendera DPP oye pakali pano mphamvu zonse zili ku Lilongwe simudziwayi ife tikabwera tisintha zimenezo kuti mphamvu ku Lilongwe zipite m'madera osiyanasiyana. Ee. Kuti pa DC yonse ikhala ndi bajeti yawo akafuna kumanga nsewu kaya sukulu kaya chipatala kaya chilichonse afuna kumanga iwo azimanga okha kuti ife chifukwa choti tilembe anthu a m'midzi muno kuti agwire ntchito DPP woyee kutinso anthu a m'midzi apeze mwayi opeza ntchito kaya makobiri pang'ono m'thumba mwawo osadikira kuti a- azipita ku lilongwe kuti akapeze ntchito ayi zimenezo tichita pakuti zonse zitheke

Mukhoza kuvota chifukwa dzina lanu lili mkaundula muja so musandaule mungopita ndi ID card ndikuti ndine wakuti akulolani kuvota. Aliyense akavote chifukwa ngati simuvota ndekuti tipita ku chisankho chachiwiri. Dpp woyee! Ine sindifuna second round chifukwa tiwine outright. choyamba tiwine osatinso tipange chisankho chachiwiri ayi ayi chifukwa zimenezi zimataya ndalama kwambiri choncho ndikupempha nonse kuyambira lero mukapita kumuzi kuja ndithu kupita ndili kwa kwa- kuyang'ana ndi anthu achikuliraja kuwafotokozera za manifesto komanso kuwauza kuti azavote

kwa mbokosi chwa ikatula kunja pawa timenewo aika Tambala zimenezo ndiye fa zimenezo komanso anthu enayi madera osiyanasiyana kutali ndithu athandize pa 14 kuti akavotenso. Ndifuna munthu aliyense avote. Ngati munthu aliyense avota, ndiye kuti ife tiwina. Tisintha dziko lino pazakhala dziko latsopano la adadi osati boma limene lipa. Choncho zikomo kwambiri ndimathamangira tikupita kutali Ambuye akudalitseni monga MP wanena ndikapeza mpata pasogolo tizabweranso kuno kuti tizacheze zikomo kwambiri ambuye akudalitseni nonse zikomo zikomo